Lamulungu lapitali ku Turkey kunachitika chisankho malamulo amanena kuti munthu wowina ayenera kupeza 50 plus 1 koma ulendo uno zikuoneka kuti palibe amene wapeza mavoti amenewa panali anthu okwana 4 amene amapikisana kwambiri president erdogan ndi amene watsogola ndi mavoti 49.5%. Mr. Kemal anabwera pambuyo pake ndi 45%. Pa namba 3 panali mkulu wina wotchedwa Sinan Ogan amene wapeza mavoti 5%. Pamapeto penipeni pali akulu enaake amene apeza mavoti ochepa kwambiri 0.44%.

ukunso ku turkey amagwiritsa ntchito malamulo amenewa mutha kuona kuti erdogan wapeza 49.5% anangotsala pang'onong'ono kuti afike 50 plus 1 ndiye potengera malamulo chisankho chikuyenera kubwerezedwa mpaka iyeyu apeze 50 plus 1 run off election imeneyi ichitika pa 28 may 2 weeks ikubwera kutsogoloku namba 1 ndi namba 2 ndi amene adzapikisane amenewatu ndi president erdogan woyimira people's alliance komanso mr kemal woyimira mgwirizano wotsutsa boma umene ukutchedwa kuti national alliance anthu ambiri akukhala ndi mafunso kunena kuti kodi amene adzawine pa tsiku limeneli adzakhala ndani chifukwa mu video yanga yoyambirira ndinanena kunena kuti chisankho chimenechi nchovuta kwambiri ndipo zikuonesa kuti kafukufuku amene anachitika otsutsa boma amenewa mmene muli zipani 6 ndi amene anthu ambiri amaganiza kuti akhoza kuwina koma chitachitika chisankho chimenechi Lamulungu zaonesa kunena kuti erdogan watsogola pang'ono ndi 4% waposa anthu amenewa koma sanawine panopa akupita ku chibwereza kodi chibwereza chimenechi amene atawine ndi ndani erdogan kapena mgwirizano umenewu wa national alliance potengera ndi mmene zayendera pa chisankho choyamba president erdogan ndi amene ali ndi mwayi waukulu izi zili choncho pa zifukwa zingapo chifukwa choyamba mr sinan ogan amene akhala pa namba 3 ndi 5 percent akhoza kupereka sapoti kwa president erdogan ndikunena chonchi chifukwa chonena kuti zikhulupiriro za anthu awiriwa ndi zofanana kwambiri onsewa ndi ma nationalist amadana kwambiri ndi ma kurdish people samagwirizana ndi maufulu ogonana amuna okhaokha komanso samagwirizana ndi mfundo zambiri zimene mgwirizano osusa boma wa national alliance umakhulupirira tinaona nthawi imene amalamulira erdogan ankadana kwambiri ndi mathanyula wakhala kulemekeza ufulu wa zipembedzo komanso anayesesa kubweretsa chitetezo mdzikolo m'misonkhano yake yokopa anthu iyeyu wakhala kuchenjeza anthu kunena kuti asayerekeze kuvotera opposition chifukwa akhoza kudzawononga dziko mawu amenewa amalankhulidwa ndi erdogan m'misonkhano yake yokopa anthu amauza anthu aku turkey kunena kuti "Musayerekeze- musayerekeze kuvotera mgwirizano umenewu chifukwa chonena kuti anthu amenewa adzawononga chuma sadzabweretsa chitetezo m'dziko muno adzabweretsa mathanyula sadzalemekeza ufulu wa chipembedzo ndi zina zambiri zimene iyeyo amauza anthu kunena kuti si zinthu zabwino kunena kuti anthu amenewa adzakhazikitse tikabwera mbali inayi president erdogan amadzudzulidwa chifukwa cha nkhanza mu nthawi ya ulamuliro wake wakhala akuzunza kupha komanso kumanga ma kurdish people iyeyo amanena kuti mtundu umenewu ndi zigawenga zimene zimalandira thandizo kuchokera ku america ndipo nchifukwa chake amawachita nkhanza zosiyanasiyana tiyime kaye pa nkhani imeneyi ya ma kurdish people sindikudziwa kuti ma president ambiri amadana nawo chifukwa chani ku iraq mu nthawi ya saddam hussein tinali ndi ma kurdish people amene amachitidwa support ndi america koma saddam amadana nawo kwambiri mpakana amawapha anthu amenewa mulandu umene mulandu umodzi umene akhoti ankamuzenga saddam atagwidwa unali wokupha ma, ma kurdish people akuti anapha ma kurdish people 134 mpaka anamugamula kuti akaphedwe tikukumbukira zimenezo sindikuziwa kuti ma kurdish people anthu amadana nawo chifukwa chani tikapita ku syria tipeza kuti president bashar al assad amadananso kwambiri ndi ma kurdish people mpakana tikunena pano nkhondo ili mkati yolimbana ndi ma kurdish people amenewa amasapotedwa ndi america ma kurdish aku iraq amasapotedwanso ndi america ma kurdish aku turkey amachi- amalandiranso sapoti kuchokera ku america ndiye president erdogan wakhala kumenya anthu amenewa kumanga kuzunza ngakhalenso kupha amanena kuti ndi zigawenga zimene zimalandira sponsor kuchokera ku america anthu ambiri amamudzudzula kunena kuti ndi wankhanza chifukwa amazunza mtundu umenewu mwezi wa disemba 2022 chipani cholamula chinali ndi convention yofuna kusankha presidential candidate timaona ngakhale ku malawi kuno zipani zimapanga convention yofuna kusankha munthu oti adzayimire pa chisankho ndiye chaka chatha mu december chipani cha erdogan chinalinso ndi convention yoti akasankhe presidential candidate ndiye panali candidate mmodzi amene anayaka moto kwambiri poyerekeza ndi iyeyo dzina lake anali mr ekrem who was mayor from istanbul kapena pachichewa ndiye kuti anali meya amagwira ntchito ngati meya wa ku istanbul istanbul ndi mzinda waukulu kwambiri kumeneko ndiye ameneyi ndi amene amapereka mpishupishu kwambiri kwa erdogan koma mwadzidzidzi akulu amenewa anamangidwa ndi apolisi anagamulidwa ndi akhoti kuti akaseve jere ya zaka zitatu mulandu wake akunena kuti ananyoza jaji wa ku supreme court atagamulidwa choncho nkutumizidwa ku ndende anthu ambiri anaona ngati kuti zimenezi zinachitika mwandale ndinene kuti anthu ambiri ku turkey ankaona kuti inali plani yongofuna kumulepheretsa mkulu ameneyu kuti asakapikisane nawo ku convention msonkhano waukulu utachitika ku chipani kwawoko erdogan anawina komabe masapota a mkulu ameneyu mr ekrem anali okhumudwa kwambiri ena mwa masapota amenewa anatuluka chipani ndikupita kukalowa kotsutsa boma pamene mavoti anali mkati kuponyedwa lamulungu lapitali boma la erdogan linayamba kuphwanya freedom of speech pamene anatseka maakaunti ambiri amene amanyoza purezidenti ndinene kuti mumadziwabe chisankho chikamachitika pamakhala anthu ena amalemba zinthu zonyoza pa facebook kaya ndi pa twitter pa tiktok ngakhalenso pa youtube ndiye boma la erdogan limati likaona akaunti iliyonse imene ikunyoza president pa twitter tiktok komanso facebook amachita block taonanso otsutsa boma akudandaula kunena kuti malo ena oponyera voti anthu akumavota ka sikisi or more than that akuti munthu mmodzi akumapita pa polling center ndikuvota kumangovotabe mpakana ka 6 times ena akumavotabe mpakana more than 10 times amadandaula zimenezo ndi mtsogoleri wotsutsa boma mgwirizano umenewu wa national alliance walonjeza ufulu wa democracy ufulu wogona namuna okhaokha ufulu wa ma Kurdish people ndakuwuzani kale kunena kuti anthu amenewa ma Kurdish akhala akuzunzidwa kumangidwa komanso kusowetsedwa mtendere ndi president erdogan chifukwa chonena kuti amawatenga ngati zigawenga national alliance yawatsimikizira ma Kurdish kunena kuti ufulu wawo udzalemekezedwa akangoyamba kulamulira boma komabe ngakhale otsutsa boma amenewa akulonjeza zambirimbiri chifukwa kulonjezatu tinaona kunonso tonse alliance inalonjeza zambiri koma sizinakwaniritsidwe mmene amalonjezera a tonse alliance muja ndi mmenenso akulonjezera anyamata amenewa a national alliance ngakhale akulonjeza choncho zikuoneka kuti erdogan ndi amene ali ndi mwayi wonse owina chisankho ndakuwuzani kale kunena kuti iyeyu poyambirira anapeza 49.5% ndipo akungofunapo 2% yokha kuti akwanitse 50 plus 1 awawa a opposition anapeza 45% ndipo akufunika 6% kuti awine zimenezi ndi zovuta kuti zitheke chifukwa choti amene anali pa namba 3 amene anapeza 5% samagwirizana ndi mfundo za kutsutsa boma iyeyu ndi nationalist amadana ndi mathanyula amadana ndi kurdish people komanso akudana kwambiri ndi mgwirizano umenewu wa national alliance zikuoneka kuti akhoza kupereka sapoti kwa president erdogan zimene zichititse kuti aduse moyera